Hi, welcome. It's an free YouTube channel here. Kufotokoza ndi kuwunika uh, chimene chachitika mdziko lino uh, imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr saulos klaus chilima pa ngozi ya ndege yomwe yachitika dzulo mchigawo chakumpoto uh, ngozi imeneyi watsimikiza ndi president lazarus chakwera pamene analankhula ku mtundu wa amalawi uh, uh, maola angapo apitawo uh, pano ndili ndi wapampando wa bungwe uh, lija limamenyera ufulu wa anthu kapena kuti mgwirizano wa mabungwe amene amamenyera ufulu wa anthu la human rights defenders coalition hrdc a bambo gift trapence uh, a trapence uh, nkhani imene yachitikayi ya imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ngati a hrdc ndaona mwatulutsa kalata uh, mukutinji a zoona ndithu kuti uh, tatulutsa chikalata chimenechi chifukwa ndife okhudzidwa ndi imfa imeneyi Ah, ah, ndi imfa ndithu imene ah, ikutiliritsa ah, malawi na aliyense ndithu ndi wolira chifukwa chakuti ah, achilima komanso ndi abale amene ah, aonekeredwanso ngozi imeneyi ndithu uh, ndi anthu oti anali ndi ukadaulo osiyanasiyana umene amapanga contribute uh, kudziko makamaka mu nkhani ya democracy komanso nkhani ya chitetezo ndi nkhani zosiyanasiyana ndiye ngati dziko ndithu uh, sitikumvetsa kuti kodi uh, zachitika motero chifukwa chani chifukwa chake ndithu ifeyo tikulira ndi amalawi limodzi chifukwa taluza ndithu miyoyo imene ndithu timayidalira njira zosiyanasiyana
ndiye mukalata mwanu mwatinso mukufuna kuti pachitike kafukufuku eh nzoona ndithu kuti na- ah, ah, tikufuna ndithu kuti boma mwina ah, likhazikitse ndondomeko imene yakafukufuku ah, amalawi ambiri ndithu afuna adziwe
inde Ah, ti- ti- tili pangozi ndithu Ko- komano chofunikanso ndikuti mwina ah, kafukufuku ndithu apange Kaya- ah, kakaye nkwale uh, of, uh, commission of inquiry kaya akhazikitsa uh, motani komano ifeyo ndithu timafuna kuti mwina afufuze bwinobwino kuti cha- chinachitika ndi chani uh, cholinga ndithu kuti ndithu amalawi uh, adziwe uh, bwinobwino chifukwa chakuti uh, information mumadziwa masiku ano ikumabwera yosiyanasiyana komano uh, ifeyo uh, ngati amabungwe tinakakonda kuti ndithu boma uh, lipange kafukufuku ameneyi ngati amabungwe a, a chilima mu- mudzakumbukira bwanji ifeyo ndithu achilima eh, tikuwakumbukira mu njira zosiyanasiyana makamaka pa ukadaulo wawo pa nkhani ya demokrasi uh, ifeyo timaphunzira zinthu zambiri uh, kudzera ndithu ku nzeru zawo uh, pa nkhani ya demokrasi amalawi akudziwa bwino ah, mmene ah, ma elections sanayende bwino 2019 2020 ndithu anayima ah, mosaopa ah, kumenyera ah, ufulu oti amalawi azitha kusankha atsogoleri amene ah, aku- akuwafuna komanso ndi munthu oti anali ndi mtima ah, odzichepetsa ah, ni munthu oti ah, amacheza ndi ena wina aliyense mosatengera kuti munthuyo ah, ndi otani ndiye chifukwa chake mukuona ndithu kuti ngati dziko lonse ah, ndithu ladzidzimuka ah, chifukwa kuti ah, ndithu anali munthu wanzeru za- zake komanso amadziwa ntchito chinanso chimodzi chachikulu anali munthu wolimbikira kwambiri ah, pa china chilichonse chimene ndithu ah, angapatsidwe ndiye ifeyo ndithu ah, tikulira kwambiri kuti ah, tataya kholo ndithu la democracy mdziko muno uthenga wanu kwa amalawi pa nthawi imeneyi ya- yovutayi ndi woti chani
Ah, kwa amalawi onse ndi wakuti ndithu tiyeni tigwiriza- tigwi- tigwirane manja ah, kuti ah, tilire ndithu ah, atsogoleri amene ah, tataya pa ngozi imeneyi yadzidzidzi eh, ngati amalawi ndithu ah, tiyeni tipitirize ah, kupemphera ah, chifukwa mwina ni mulungu amene akudziwa kuti ndithu tikhale ah, ndi ngozi imeneyi komano in- ndi nthawi ino ndithu yoti ah, tigwirane manja tikhuzane ah, pa ah, nkhani ya ngozi imeneyi uh, chinthu chachikulu chimene chachitika mdziko muno uh, kutsimikizika kwa imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr uh, saulos klaus chilima uh, pa ngozi ya ndege imene yachitika ku chigawo cha kumpoto dzulo uh, zimenezi watsimikiza ndi mtsogoleri wa dziko lino masanawa pamene amalankhula ku mtundu wa malawi uh, ndege imeneyi itasowa kuyambira dzulo uh, pa dzina langa ndi madalitso phiri ndipo uh, palaini patsopano ndili ndi mmodzi mwa anthu amene amatsata uh, bwino za malamulo loya uh, sylvester ayuba james a sylvester ayuba james ndakulandirani uh, chinthu chimene uh, mwachitenga pa chimene chachitikachi tingati ndi chani tiyambire pamenepo
Ah, well, funso lovuta kwambiri um, i think ndingonena kuti mmene ndikuzionera ine kuti yatichitikira ngozi ngati dziko ngozi yatigwera and uh, mwina ngati dziko tiphunzirapo ti- ti- tipeza nthawi yodziunika kuti mwina kuti zinthu zimene zikanachitika kuti ngozi tikanayipewa zikanakhala choncho kapena ina iyayi inali ngozi chabe yosapeweka komano chimene ndinganene kuti yatigwera ngozi ngati dziko Ah, imene pakali pano sitingathe kunena kuti chinalakwika ndi chiyani ah, kapena tikanapewa ziti zikanakhala bwanji so tingoiona ngati ngozi basi kuti mmene imachitikira ngozi ikafuna kuchitika ngati dziko ngozi yatigwera tikambe za pamwalira anthu enanso anthu onse ndi khumi koma tikambe za wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr saulos chilima uh, ndi uh, kutaya kwa mtundu wanji kumene dziko lino lataya uh, potaya mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene
Ah, ndi kutaya kwakukulu kunena kuti mwina pakali pano o, mwina sipatapita nthawi zizativuta kufanizira kuti taluza kochuluka bwanji ah, pa zifukwa zambirimbiri ah, pa zifukwa zonena kuti one mukayang'ana a chilima anali munthu wachichepere ndithu i think anali anali kuti angokwanisa kumene zaka 50 ah, kani 51 nde anali munthu woti wachichepere nde akapita ngati muulamuliro ah, mmene unalili muchoteka ku kabineti kapa upresidenti mmene amakhalira ndakakwera amapanga amayimira gawo la maganizo achichepere kapena kuti kuyimira zimene ife anyamata mmene tingafunire komanso a chilima anali munthu kuti anali ndi energy yambiri anali ndi mphamvu zambiri chifukwa anali wachinyamata Ah, kotero kuti mwina tikhoza yerekeza kuti kutsogolo kumene anali ndi zaka mwina 25 or 20 zakuti akanatha kupanga bendale mwina kudzakhalanso mwina mtsogoleri wa dziko linolo mulungu akanakonda Ah, zimene zikanathandiza kuti mwina maganizo awo okhudza chitukuko akanakhala ndi mpata okwanira onse kuti agwiritse ntchito ngati president kutsogolo kuti akanadzakhala president zimene zikanapindulanso mwina amalawi ambiri uh, china uh, achilima anali ngati pa chizungu amati inspiration anali munthu woti olimbikitsa uka- pokungomuona ndi kumva mbiri zake kwa anyamata ambiri chifukwa anakhala vice president ali nzaka mwina zocheperapo mwina atangofika kumene 40 ngati sindikuchimwa anakhala vice president and ku nthawi imenejayo anali mm, munthu woti kuoneka mnyamata and ambiri tikamuona timati "Ah, zothekaso munthu zaka zochepa chonchi kukhala vice president Mhm. komanso atakhala vice president anakhalapo maudindo akuluakulu kwambiri ali zaka 30 zakuti anakhala mkulu wa kampani ya airtel kumayendetsa ka- kampani yaseija muno malawi ali zaka zachichepere kwambiri so even mbiri yawo yokha kungoyiyang'ana ndikumuona kuti munthu wake ndi uyu zimapereka chilimbikitso kwa anthu kuti tisamaziderere tisamaziyang'anire pansi ah, titha kupanga zimene ife timaona ngati sitingapange Ah, komanso ah, anali munthu wophunzira bwino Ah, saulos chilima anaphunzira za chuma komanso ndi amati knowledge management zopanga zoyang'anira mwina ah, maphunziro osiyanasiyana amene anthu ayika pamodzi Ah, ma- maphunziro amenewo ndiwoti zina mwa zimene anaphunzira zimene amadziwa ndi zimene anali nazo ana asanazigwiritse ntchito Ah, moti kuti mwina pakanakhala kuti kunali mwayi kuti akhalabe moyo kwa zaka zingapo zopita kutsogoloku ah, tikanaziona kuti kodi phindu la maphunziro awo pa utsogoleri ndi lotani zonsezo sitinakwanitse kuona chifukwa apita nazo nde tikayang'ana kuluza kumene taluza ndi kuluza kwakukulu tataya kwakukulu koti mwina ah, sitingathe kupanga assess kapena kuti kuyerekeza kuti taluza kochuluka bwanji kufikira mlingo uti ah, mmene zilili pakali pano Ndiye mutati muyankhule ku mtundu wa Amalawi kuti muwauze mu nyengo imene tili ino ah, ndi mmene zinthu zilili mu- mungalangize Amalawi kuti chani pa nyengo chifukwa pakumveka zoyankhula zina ndi zina manong'onong'o ndi zina ndi zina nanga si ah, an- zi- zi- anthu analandira
Eh, zoona ah, eh, anthu ena ayamba kulemba zina ena koma ah, mwina madera osiyanasiyana amene amakhala anthu akukambirana kumakamba ngati kuti ah, zomakayikirana kuti ah, mwina iyi si ngozi ya ngozi yachilengedwe Ah, ndimafuna ndinene kunena kuti Uh, ngozi ya ndege si yoyamba kuno ku malawi uh, kuti ndife oyamba pa dziko lapansi ayi pachitika ngozi zambiri za ndege uh, mwina si pakatipa sipadutsa zaka mwina 5 o zitatu osachitika ngozi ya ndege tikungokamba za mwezi wotha omwe umene president wa ku iran president wathunthu uh, anamwalira pa ngozi ya ndege ngozi yenso yofanana amene ngozi yake komanso mtundu wa ndege wake saizi yanjani kufananafanananso ndi wakuno zifukwa zake zofananafanananso kuti nyengo sinali bwino so taona president akumwalira irani ndi dziko loti kuyerekeza ndi malawi ndi lolemera ndi zida za nkhondo zokwanira ali ndi ndege zambiri koma ngozi inachitikirabe president wathunthu ndi kumwalira Ah, pachitikanso ngozi zambirimbiri zimene mumazidziwa za ndege pakati pa ndege ya ku malaysia inasowa mpaka na pano amati inagwera mu nyanja pagwa ndege zambirimbiri ndiyeno tikayitenga kuti ndi ngozi tiona kuti ngozi ya ndege sikoyamba kuchitika ngakhale kuti kuno ku malawi ah, mu nyengo yathuyi tinena kuti ndikoyamba koma tisatikayikise poti ndi ngozi ya ndege iyayi tione kuti kodi ngozi imachitika ndipo ngozi yachitika monga mmene ingachitikire kwina kulikonse Ah, chachiwiri Ah, ndimapempha kuti ndege ikagwa kwina kulikonse pamachitika kafukufuku kafukufuku nthawi zambiri amafuna aone kuti chachitika ndi chani ah, mm, chinalakwika ndi chani kapena ndege inali bwanji inapanga develop fault yanji ngati inali ndi vuto inali vuto lanji zonsezo zimatuluka after kafukufuku ndiye anthu akayamba kanong'onong'o ah, kafukufuku asanachitike zimatha mwina kupangitsa kunena kuti kafukufukuyo athe kusokonekera kapena kuti anthu akhale okayikira kulandira zotsatira za kafukufuku chifukwa adayika ndi zina ku mtima kwawo zimene anakhonza ndi zimene anamva izo zimatha kuononga maubale a a- magulu a anthu kupita mtsogolo Ah, komanso zimalepheretsa kuti mukonze pamene panalakwika chifukwa choti muli ndi zifukwa zolakwika zokhudza zimene zapangitsa kuti ngozi ichitike chinanso chimene ndingapemphe chonena kuti pamakhala nthawi yopanga ndale mdziko komanso pamakhala nthawi yobwera pamodzi ndi kulira zinthu zikakuchitikirani ngati mmene tinapangira nthawi ya cyclone freddy nthawi ya mavuto onse anatigwera pakatipa kunamwalira nduna zina zikuluzikulu achina sidik mia kunamwalira anthu ambirimbiri komanso kwachitika ma disaster ambirimbiri achina covid tinabwera pamodzi ngati dziko ndikunena kuti tiyeni tisiye ndale pambali tiyeni tithandizane kuti tituluke mu nyengo yowawa ngati imeneyi ndikanakondanso kuti amalawi ngati dziko ngati anthu ngati mafuko ngati mitundu abwerenso pamodzi nthawi ino kusatengera zipani zawo ndikunena kuti ngati dziko tafedwa kodi munyengo yof- ya- ya- yakufedwayi tilira bwanji tiziyendetsa bwanji komanso tichita bwanji kuti tidziwe kuti chino chinalakwika ndi chani kupangira limodzi ngati anthu po- posa- posakayikirana izo zimene ndingapemphe kuti ngati dziko tipange